Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Fáilte isteach a lucht éisteachta, tá sibh ag éisteacht le Podchraoladh na GaelGals ar Raidió Rí-Rá, is mise Sinéad Ní Scolaí agus liom inniu tá. Lucy.

Súil agam nach mbeidh seo an cás nuair a thagann an podcraoladh seo amach ach faoi láthair táim i mo leaba anseo in Abu Dhabi mar gur bhris mé mo chos an tseachtain seo caite agus tá cast ollmhór agam. Bhí obráid agam ar mo ghlúin ar an Domhnach beag seo agus táim just i mo leaba go dtí go mbeidh an an cast trom seo ag éirí asam. So le cúnamh Dé beidh sé ag teacht amach go luath agus beidh mé ar ais ar na crutches agus rudaí Go tapa ach níl a fhios agam go fóill. Agus ar maith leat an scéal a roinnt faoi conas ar tharla sé?
Bhí sé chomh seafóideach right. So bhí mé ag imirt so tá foireann ladies nó tá club ladies Gaelic or Cumann Lúthchleas Gaelach thall anseo. So bhí mé ag imirt peile an deireadh seachtaine seo caite agus bhí mé sa chluiche ceannais agus bhuaigh mo foireann so sin an dea-scéal ach bhí mé ag rith like síos an pháirc agus bhí mé, rinne mé iarracht casadh ach just níor chuaigh an like text ó mo cheann go dtí mo chosaí in am so chas an barr díom ach níor like chas mo ghualainn in am or mo ghlúin in am agus um, now ní raibh aon like snap nó aon rud so bhí sé sin go breá ach just bhuel like

an like game plan out of sync anois mar go bhí mé gortaithe agus bhí mé like ag caoineadh leis an fearg gur cheap mé gur chaill mé an cluiche don fhoireann um, ach níor chailleamar, bhuamar agus like um, d'iompair siad mé as an pháirc

I was like, oh, an bhfuil like, na crutches sin fós agat? She was like, oh, cad a rinne tú? I was like, oh, like, tada, like, beidh mé grand, just rachaidh mé amach ar na crutches. So tháinig sí go mo theachsa and she was like, absolutely not Aoife like caithfidh tú gabháil go dtí an ospidéal like fear gorta I was like no no like níl sé chomh um, pianmhar sin like beidh sé grand so I was like right okay rachaidh mé go dtí an ospidéal agus ansin rachaidh mé amach So bhí mé san ospidéal agus bhí siad ag iarraidh orm like éirí as an cathaoir suas go dtí an leaba ionas beidh siad in ann like na X-gha agus rudaí a dhéanamh agus it was then I knew I was like ó oh, like níl sé seo go maith like bhí mé ag screadach bhí mé ag caoineadh bhí sé chomh frickin' pianmhar oh. ach um, yeah, then thug mé faoi deara go raibh sé briste. so ní raibh deis agam dul amach faraor ach uh, yeah, bhí mise san ospidéal um, i gcomhair seachtain ansin tháinig mé ar ais like, cúpla lá ó shin agus táim sa bhaile. As sin ach tá na hospidéil thall anseo like, iontach, tá na dochtúirí

Aoine mar ní raibh mórán like nuacht agam so ní raibh mé ag iarraidh go mbeidh like faitíos nó um, aon rud uirthi. So like tráthnóna Dé Sathairn I was like okay so bhfuil tú ag iarraidh like an drochscéal nó an dea-scéal? She was like oh well céard a tharla? So like bhuel an dea-scéal ná bhuamar an cluiche so like sheol mé an pictiúr leis an um, an cupán an ó cuéir And I was like, ach an drochscéal! And it was just, mise san ospidéal. And she was like, céard sa diabhal? Ach, uh, yeah. Yeah, cheap mé go raibh go mbeadh sí like, ar an céad eitleán eile thall anseo ach.
Créatúr. Yeah, ní raibh, ní, well, like, ní raibh gá, so níor tháinig sí. Go fóill. Tá sé seo ina nós anois go dtéann Aoife thar lear agus go mbíonn sí an-tinn nó an-ghortaithe agus tá eagla orm. Aon uair, aon uair atá tú thar lear anois bím bím neirbhíseach. Ach Tá mé sásta Tá mé sásta go bhfuil tú i gceart anois agus sa bhaile agus go raibh na dochtúirí deas agus go raibh tú in ann like aire ceart a fháil agus you know, leigheas ceart a fháil do gach rud mar nuair bhí yeah. Calcutta scéal iomlán éagsúil a bhí ann. Iomlán.
Bhí mé mar comhthéacs bhí mé tinn in Calcutta freisin. Ar feadh cúpla lá agus bhí sé bhí sé go dona bhí mú tá sé heir. like ar adventures le Aoife agus yeah

Eh tá scrúdaithe na Samhna ar siúl i mo scoil faoi láthair so níl mórán oibre le déanamh agam tá sé an-deas. Maith an rud é sin, yeah. Och go hálainn agus céard eile atá ann? Em bhí dhá oíche den scoth againn thar an deireadh seachtaine, chuamar chun karaoke a dhéanamh em i gcomhair breithlá Fheall agus bhí sé go hálainn. Mholfainn go mór éinne ar mhaith leo karaoke a dhéanamh i mBleá Cliath ba cheart díbh me- Maneki ar Shráid Dawson a chur In áirithe, bhí sé cleas. Ansin bhíomar sa chlub aréir, iontas na n-iontas. I gcomhair breithlá Rory agus breithlá Al, chomh maith, shout out to Liam Hart.
Agus bhí sin go hálainn. Bhí sé an-dheas, yeah. Agus tháinig Seán freisin ó Gaeilge Anois, ní rabhamar ag súil leis sin. Bhí sé go deas é a fheiceáil.

Agus bhíomar ag iarraidh labhairt faoi cláracha teilifíse um, na cinn a bhfuil like, cuimhní maithe againn fúthu nuair a bhíomar níos óige agus na cláracha teilifíse gur aoibhinn linn anois agus cláracha Gaeilge chomh maith um, anuas ar go leor rudaí eile. So, b'fhéidir go labhróimid faoi na cláracha a bhíomar a rabhamar gafa leo nuair a bhíomar níos óige. So, uh, Aoife. An chéad cuimhne atá agam ná like, ag breathnú ar Aifric i dteach mo sheanmháthar tar éis na scoile. Bhí like bhíomar just gafa le an clár sin agus muid mar chuaigh mé go Gaelscoil nuair a bhí mé óg so bhí sé like deas chun like saol Gaeilge a fheiceáil mar ní raibh mé i like Gaeltacht, Gaeltacht, so bhí sé deas kind of saol Gaeilge a fheiceáil ar an teilifís ach so sin a, sin an kind of an clár a seasann amach níos mó dom ach seachas sin bhí an-suim agam i ehm Drake and Josh nuair a bhí mé níos óige ehm agus na Simpsons. Did you like nuair a bhí tú like an-an-óg abair

Bhí sé iontach ar fad. Agus anois tá mé á canadh le mo neacht.
An bhfaca sibh an scannán Barney sin? Oh God agus bhí like ubh draíochtúil. Yeah yeah yeah like ubh órga nó rud éigin. Yeah like ar fheirm nó rud éigin. Yeah yeah yeah is cuimhin liom sin. Ar shráidbhaile éigin i Meiriceá agus bhí sin agam ar VHS agus literally bhreathnaigh mé air like

Bhuel is féidir linn é a bhriseadh síos. The Proud Family ar Disney agus tá s- tá a like um sraith nua de ag teacht amach táim ag tnúth go mór leis. Beidh sé sin iontach.
Yeah thaitin Proud Family go mór liom. Sílim gurb é an fadhb is mó a bhí agam leis an teilifís agus mé níos óige ná nach raibh like na channels againn so bhí just RTÉ, TG4 agus TV3 againn so bhí like

ar RTÉ so like bhí eh like Victorious agus na Sleepover Club agus na cláracha mar sin againn ach like blianta tar éis is a bhí siad ar like na television ar an teilifís i gceart. Yeah. Um, so like tá like cuimhní agam de na cláracha sin ach sílim go raibh mé like níos sine ná sise ag féachaint ar na cláracha sin. Yeah, caithfidh mé a rá go raibh mé millte leis na cláracha agus leis na stáisiúin ar fad a bhí againn, like, bhí Disney Junior agam bhí Disney Channel agam i gcónaí so like, an clár ab fhearr liom nuair a bhí mé níos óige ná Out of the Box agus ba clár cineál ealaíne a bhí ann ar Disney

sa chlár sin go hálainn le déanaí an bhfaca sibh you know an fear Big Bear le like, Blue yeah. Tá tiktok aige agus oh. le linn na paindéime rinne sé like, tiktok leis an béar like, agus amhrán éigin um, do like, na daoine

nó nuair a bhí sibh i bhur bpáistí, Disney Channel, sin an fíorcheist. Oh, tá deacair an mheascadh domsa ar aon I think i mo chroí Disney. Yeah.
I mo chroí Disney, like Suite Life agus Wizards of Waverly Place. Hannah Montana.
Hannah Montana, like, you know, tá saibhreas éigin.

Revenge ar siúl ar dtús agus ansin bhí Grey's Anatomy agus ansin bíonn Desperate Housewives and just bíonn gach duine ag féachaint ar gach clár díobh sin like don like whatever it was trí huaire sin nó trí yeah trí huaire sin gach Dé Máirt and it was just Iontach, iontach. Tá mé ag iarraidh Desperate Housewives a fheiceáil arís mar ní dóigh liom gur thuig mé an chuid is mó de céard a bhí ag tarlú ag an am. Ach yeah, nuair a smaoiním ar teilifís agus mé mar déagóir, sin cad a smaoiním faoi. É sin nó an X Factor. Bhí mé absolutely gafa leis an X Factor. Suas go dtí an pointe go ceapaim dá mbeadh mé ar Who Wants to be a Billionaire agus go mbíonn like like specialist ábhar agat yeah an é sin an game show sin it would be 2010s X Factor like an ré sin kind of One Direction agus Cher Lloyd agus Alfred yeah just like an ré sin den X Factor sin like like na buaiteoirí na audition songs cé a bhí ag dul amach le cé cé a fuair an chéad dara tríú háit like níl a fhios agam cén fáth go bhfuil an t-eolas sin fós i mo cheann ach tá

ag damhsa don lá ar fad like, bhíodh muir ag freastal ar ranganna ó 11 ar maidin go dtí like, a ceathair nó a cúig a chlog. Oh. Tiocfaimid abhaile agus ansin breathnóimid ar Strictly agus is ealaíontóir í mo dheirfiúr so bheadh cóipleabhar ag an mbeirt againn agus bheadh muid ag tarraingt like, gúnaí agus ag cruthú gúnaí agus um,

Yeah níl a fhios agam ar an dá cheann ach ní like go reiligiúnda. Ní raibh mé gafa leo. Níor thaitin siad le mo mham mórán. Ok. I gcónaí bhreathnaigh muid ar I'm a Celeb. Oh yeah I'm a Celeb. Yeah. Bhí mé gafa leis go dtí I'd say like 2018 b'fhéidir agus sin kind of stop mar 'cause just I don't know ní raibh mé able dó a thuilleadh.

feicthe mar rud almost seanfhaiseanta anois toisc go bhfuil Netflix agus Disney Plus agus rudaí mar sin againn. Like ní bhím ag ag féachaint ar Strictly ar an ar an actual teilifís anois. Like Yeah. más rud é go bhfuil mé ag iarraidh féachaint ar chlár táim ag féachaint ar mo ríomhaire seachas mo teilifís. You know, aontaím leat mar like nuair a bhí mé san ollscoil agus ansin ag obair agus mé i mo chónaí i Má Nuad like ní raibh teilifís againn sa teach in aon teach agus fiú thall anseo like níor cheannaigh mé teilifís go fóill ach níl sé uaim like mar má tá teilifís agat tá nó bíonn like Chromecast nó HDMI cord nó rud éigin ag teastáil uait ionas go mbeidh tú in ann the Netflix a fheiceáil ar an scáileán like so yeah ní dóigh liom gur like like rud laethúil é nó like is rud seanfhaiseanta beagnach é an teilifís anois ach caithfidh mé a rá like thaitin sé go mór liom like ag suí síos agus féachaint ar like scannáin nó rud éigin ar an teilifís ach don like cláracha teilifíse bíonn sé ar ar do ríomhaire ar Netflix nó cibé rud. Bím like em ní really bhreathnaím ar an teilifís mórán ach an oiread. Breathnaíonn mo mham agus mé féin ar like Say Yes to the Dress nó rud éigin mar sin nuair atá just rud éigin like éasca ag teastáil uainn agus muid b'fhéidir ag ithe ár ndinnéar nó rud éigin mar sin. Tá Netflix againn ar ár dteilifís like you know tá Ó, aip cool. ann. Ó, cool, okay. Yeah so agus tá Disney agus gach rud air chomh maith so bím fós ag baint úsáid as an teilifís ach táim ag breathnú ar Netflix má dhéanann sin ciall? Yeah yeah yeah. Ach yeah like sa gnáthlá like ní ní bhreathnaím ar an teilifís really just b'fhéidir an nuacht yeah agus yeah an scannán mór ar RTÉ ar an Satharn. Bím ag féachaint ar TG4 freisin.

Maith libh! Ceapaim, an rud a thagann chun cinn dom ná em bhí clár fáisnéise ann tamall ó shin, cúpla bliain ó shin déarfainn, ach tá sé théis a bheith ar an teilifís ó shin arís like bunaithe in Inis Oírr. Ó go hálainn. Bhí sé ar fheabhas. You see chuaigh mé ar chuairt go Inis Oírr em agus mé i rang a cúig, chuaigh like an rang uilig ann ar feadh coicíse and I don't know yeah it's just saghas like nasc agam leis an oileán mar gheall air sin you know cause bhí mé ann yeah. Is mé an-óg im aonar really. So yeah bhí an clár faisnéise sin go hálainn, just thaispeáin sé like saol an oileáin agus um like na daoine atá like ina chónaí ann agus nach bhfuil sé chomh like seanfhaiseanta sin you know like yeah yeah yeah go bhfuil rudaí ar fáil ar an oileán like agus yeah um bhí sé class an- an-mhaith. Mm-hmm. Tá an oiread sin an is brá liomsa actually ag breathnú ar like cluichí like oh yeah CLG agus rudaí mar sin. Um, yeah. Even an ag éisteacht leis an nGaeilge bíonn sé, ceap mé fhéin anyway, like bíonn sé chomh deacair like na daoine a leanúint like á labhairt fiú i like i mBéarla nó i nGaeilge ach b'fhearr liom Yeah, yeah, yeah. leis an nGaeilge agus is fearr le mo mham chomh maith éisteacht leo i nGaeilge ach níl aon Ghaeilge aici but just b'fhearr léi é. Sin gleoite.
Féach ar ár dtuismitheoirí tógtha leis an I know! scéal nach bhfuil focal Gaeilge acu.

na hArdteiste agus an kinda an ré sin de mo shaol agus bhí sé iontach mhaith ach just níl ní chuaigh mé ar ais like go laethúil ag ag féachaint air ach bhí mé just ag iarraidh a rá libh like an raibh sibh ag féachaint ar na game shows a bhí ar TG4 agus sibh ag fás aníos? No ní raibh. Oh ok.
Uh, bhí mé like gafa leo um, no bhí mé so go raibh tú air stop yeah so bhí um, chuaigh mo scoil ann faoi thrí I think ach yeah, bhíomar páirteach sa chlár agus bhuaigh mé a lán duaiseanna as an chlár sin freisin agus bhuaigh ár an scoil an comórtas so bhí an t-ádh linn an lá sin ach yeah bhí sé an-an-suimiúil ach yeah bhí like cúpla um cláracha teilifíse mar sin a bhí like na páistí mar na himreoirí yeah agus uh yeah bhí sé iontach. Actually ar an nós sin Rinneamar glan dearmad ar Quiz Zone agus bhí muid ag caint faoi cláracha agus muid ag fás aníos. Quiz Zone, bhí sé sin iontach mhaith! Bhí toisc go raibh Disney Channel agam, níor bhreathnaigh mé ar na cláracha do pháistí ar RTÉ in aon chor, like, riamh. Yeah, Ní raibh no, ní mé. raibh. Bhí, like, The Den, ní raibh mé really féachaint ar an The Den go minic nuair a bhí mé ag fás aníos, toisc go raibh Disney agam agus do Yeah. stáir Ní raibh Disney.
Ní raibh Disney agam go dtí go raibh mé b'fhéidir, like, I don't know, sé nó seacht. ocht. Yeah. So bhí like the den agus gach rud agam nuair a bhí mé an-an-óg agus ansin agus mé i mo like fíorpháiste like ansin bhí Disney agus gach rud agam so cuimhin liom like the den agus gach rud mar sin bhí mé gafa leis. Oh. An raibh sibh so bhí Eve ar Bog Stop. Yeah. Eve an raibh tú ar aon rud eile nó Lucy an raibh tú riamh ar chlár teilifíse. Tá resume agam actually Sinéad. Oh, um, Fan, inis. Tá ag suíomh, yeah, so bhí mé ar Bog Stop agus mé sa bhunscoil. Sa idirbhliain bhí like low production Irish scannán le taifead in mo cheantar so bhí rang na hidirbhliana sa chúlra ann. Ní cuimhin liom an t-ainm a bhí ar an scannán ach is cuimhin liom go raibh sé ar an eitleán agus mé ag dhul go Nua-Eabhrac mar bhí fhios ag achan duine ar an eitleán sin like cén nóiméad is a bhí tú in ann a fheiceáil go raibh mé sa chúlra so I was like okay guys ar an like cibé like we'll say an 26ú nóiméad just féach just féach sa scannán sin agus san ollscoil Bhí an Driving Priest againn an cuimhin leat é sin? Ó is So- breá liom an scéal seo. So bhí ceann dár gcairde mar i gceannas ar like na clubs and societies agus bhí siad ag lorg daoine chun like a bheith páirteach sa rud seo so I was like ah yeah táim saor like why not. So bhí like cleachtadh damhsa againn agus ansin chuamar suas go Co. an Dúin chun a bheith páirteach i like country night out agus yeah bhí sé ar an bhí sé cuid den Stetsons and Stilettos sílim a bhí an t-ainm a bhí ar an chlár sin agus eh fós bíonn an clár ag like ar an teilifís so eh ceapaim go raibh like like eh taifead de RTÉ agus de BBC ann.

Ba rud iontach é le déanamh ar a laghad. Like bhí sé an-spraíúil like na auditions agus gach rud. Yeah. Cos bhí sé just like spraoi os comhair like daoine fásta basically. Yeah, yeah, yeah. I'd say ana-chuid de na páistí freisin déanann siad dearmad go bhfuil siad fiú ar an teilifís agus go bhfuil

Rinne mé triail do the All Ireland Talent Show an cuimhin libh é sin? Bhí Síle Seoighe Oh yeah.
agus d'éirigh liom dul chomh fada leis an like tríú babhta de trialacha, like bhí an oiread sin trialacha i gceist, but níor éirigh liom a bheith like ar an fíorchlár. Oh, Tá sé okay. sin tough. Mhm. sin Níl mé salty. é Níl mé salty faoi, níl mé searbh faoi, is cuma liom. Ah, Bhí mé ar dhá chlár ar BBC Gaeilge, BBC Northern Ireland sílim, ceann faoi faisean inbhuanaithe agus ceann eile maidir le like tionchairí, just labhair mé píosa beag faoi tionchairí ar líne agus na meáin shóisialta agus gach rud. Seachas sin, ní dóigh liom go raibh mé ar aon chlár teilifís eile. An raibh? Fós an-mhaith.
Ní cheapaim.
Tá sé deacair eh. cuimhneamh like ar an spota. Tá sé. Yeah tá. Tá mé ag iarraidh smaoineamh like ar tháinig foireann taifid chuig mo scoil nó actually tháinig Uachtarán na hÉireann like Mary McAleese chuig mo scoil nuair a bhí mé like i rang a dó agus really aisteach thug páiste éigin like like welly like buataisí just buataisí amháin di mar bhronntanas.

um, maidir leis an teilifís. So, an céad cheist atá againn ná an seánra is fearr leat. Ní bhím ag smaoineamh ar seánraí agus mé ag féachaint ar cláracha. Ceap mé gur bhain sé sin níos mó le ceol, but like, cad é an cineál clár is fearr leat mar sin Aoife? Yeah, so is breá liomsa aon rud atá greannmhar cosúil le mm-hmm. Brooklyn Nine-Nine nó Parks and Recreation nó like, an genre sin. den chlár teilifíse like aon rud mar sin táim gafa. Lucy? Tá sé an-deacair smaoineamh ar ceann amháin ach déarfainn um táim idir like rud éigin saghas you know like heist éigin ar cosúil le money heist oh, yeah. nó no, mm -hmm. mar an gcéanna rud éigin like uh, seó grinn uh, Brooklyn Nine-Nine, The Office US rud éigin cosúil le sin. Jazz.
Bím féin gafa le cláracha faisnéise.

caithfidh sé a bheith ceann dóibh siúd ach níl mé ag breathnú air mar like, go bhfuil an plota go hiontach nó aon rud, just taitníonn na cláracha sin liom agus tá a fhios agam cad atá ag tharlú so táim in ann just é a tiúnáil amach agus dul i mo chodladh seachas a bheith like, ag smaoineamh an t-am ar fad má dhéanann sé sin ciall.
Lucy?

gach uile chlár de New Girl le faoi trí sin an clár is fearr liom agus Gilmore Girls freisin New Girl nó Gilmore Girls domsa. Nó The Good Place actually oh, yeah.
oh, yeah. the good place
Níl mé tar éis like athfhéachaint a dhéanamh ar cúpla ó

caidreamh atá aici agus ag Ben i Parks and Recreation ach huge spoiler alert anseo gabh mo leithscéal. Is breá liom an scéal atá ag Jess agus Nick don chlár or don like séasúr in aghaidh an séasúr i New Girl agus is is aoibhinn liom an like character development ansin. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bhí mé chun bhí mé chun sin a rá freisin is breá liom Nick agus Jess. Is breá liom Aria

B'fhéidir Luke agus Lorelai? Oh yeah yeah go hálainn. Oh.
Fáil a chéile like just you know anamchairde nó whatever like Yeah. yeah um ach tá cúpla ceann eile agam ach just ní féidir liom like cuimhneamh orthu you know oh Pam Jim agus Pam Yeah. iad san just go hálainn Is í- Bhí mé gafa le Jess Oh, agus God, Rory freisin Yeah. in i Gilmore Girls. Oh my god.

agus díriú isteach ar You ach tá an séasúr nua an-cosúil leis na seanséasúir so níl a fhios agam ar thaitin sé go mór liom. Chríochnaigh mé Workin' Moms agus Good Girls freisin agus bhí siad sin go maith. Sách seafóideach ach go maith ar a laghad. Go hálainn, Lucy.
Céard fútsa? Táim ag breathnú ar Grey's Anatomy agus freisin uh, díreach chríochnaigh mé clár ar Netflix bhreathnaigh mé ar i- like, i- thar lá amháin nó dhá lá um, céard- Bake Squad an t-ainm a bhí air. Uh, bhí Oh, sé actually chomh deas yeah it's like uh, clár bácála atá i gceist agus ceathrar like, báicéirí like, proifisiúnta. Tá siad in iomaíocht lena chéile agus caithfidh siad cáca nó rud éigin a dhéanamh uh, ollmhór d'ócáid éigin ar a chuile episode. Tá sé an-mhaith, mholfainn go mór é. Go hálainn. Tá mé fós scarred i ngach uile slí ó Squid Game, so in an rud deireanach go bhfuil mé tar éis súil a chaitheamh air ach

iontach den chlár sin agus ansin does éiríonn sé beagáinín seafóideach ach tá sé iontach mhaith ar aon nós. Is maith liom cé chomh seafóideach is a fhaigheann sé ach like séasúr a ceathair ceapaim go bhfaigheann sé saghas leadránach beagnach it's like oh yeah ok ok stay with it tá sé go maith ach stay with it yeah cos tá an séasúr deireanach an-mhaith. Foirfe. Táim ag féachaint ar go leor scannáin laethanta seo chonaic mé scannán nua ar Netflix darb ainm Love, Love Hard agus tá Nina Dobrev mar phríomhcharactéir. Agus your man ó Never Have I Ever é sin. Yeah, yeah, yeah, yeah. Agus tá sé thar a bheith gleoite, bhfuil a fhios agaibh like scéal grá bunaithe ag am Nollaig. Aww. Just fantastic.

I gcomhair Shoutout na Seachtaine an tseachtain seo roghnaíomar leathanach Instagram Dar Leo Féin leis an spéirbhean í féin Áine Ní Dhonnaile. So an rud tá gceist leis an leathanach seo ná go gcuireann Áine cineál Gaeilgeoirí aitheanta is dócha faoi agallamh maidir leis na cuimhní is fearr leo, an ceol is fearr leo ionas gur féidir linn cineál pearsantacht

Bhí sé, bhí an eagrán seo an-spraíúil le thaifead agus bhaineamar an-taitneamh as agus súil againn go mbainfidh sibhse taitneamh as chomh maith. Dar ndóigh is féidir libh muid a leanúint ar Insta ag gael underscore gals, Twitter ag gael underscore gals, Facebook ag gaelgals nó is féidir libh ríomhphost a sheoladh chugainn ar na gaelgals ag gmail ponc com.